Mwadzuka bwanji kumeneko? Tiyambepo, zikuoneka ngati lerotu kuli ntchitonso yochuluka zedi. Tiyamba makamaka ndi tsiku la lero mmene lilili komanso zomwetu alemba a Mary Chilima. Leroli tikudziwa kale ndi pa 10 June 2026 kutanthauza zonena kuti no. 2 full years zaka ziwiri ndekutitu chichitikireni ngozi ija ku Chikangawa tsopano a mary chilima anabwera makamaka kudzalemba zotere akunena kutitu it is now 2 years my love 2 years without your love 2 years without your friendship 2 years without your protection and care nthawi ikupita koma chisoni chidakali chakuya everyday without you is hard my love komabe pumani bwino mwa Ambuye tidzakumana kutsogoloko. Akunenatu choncho kutitu padutsa zaka ziwiri tsopano okondedwa wanga, zaka ziwiri opanda chikondi chako, zaka ziwiritu opanda. chi chinzake chako chi friendship chimenecho cho chikondi a zaka ziwiri opanda ndekuti chitetezo chako komanso chisamaliro chako nthawi ikupita koma chisoni chidakali chakuya tsiku lina lililonse kupanda iweyo ndi tsiku lovuta kwambiri okondedwa wanga pumani bwino mwa ambuye tidzakumana kutsogoloko apitirizanso paragraph ina akunena kuti no May the beloved souls of Dr Saulos Klaus Chilima, Mama Patricia Shanil Dzimbiri Muluzi, Mr Abdul Rapkeni, GC Lukas Kapeni, ADC Chisomo Chimaneni, Mr Danny Kanyemba, Colonel Owen Sambalopa, Major Flora Selemani Ngwirinja and Major Wallace Saidini Rest in perfect peace akunena kuti mizimu ya anthu amenewa tsopano ndekuti ndi list ya anthu onse amene anachita ngozi ndithu kuja ku Chikangawa mu ndege imene ija onse ndikupezeka kuti kuluza miyoyo akuti mizimu yawo ikause mu mtendere wosatha uja osaneneka. So zimene anazalemba ndi zimenezi amayi Mary Chilima. You can see kunena kutibe ndizotibe ndi misozibe basi every time ndi misozibe. Last year anabweranso kuzalembanso something like this no kunotanda kuwasowa okondedwa wanga apanso ndiye kuti ndi chimodzimodzi what can I say that was a tragedy. Imfa imene ija inali yopweteka kwambiri, inali yoopsa kwambiri imene ndekutibe inakumba maenje onena kuti no sangathe kukwiririka m'mitima ya anthu amene anasiyidwawa makamaka okondedwa awo eti ndiyenotu uh, kuchoka pamenepo i think anazalawiriranso kupita ku st patrick's Parish kumenekotu ndekuti ndikuja ku Area 18 kukachita mwambo wa nsembe ya Misa umene ndekutino amakakhala ngatibe mwina mwake kukapempherera mzimu wa iwowa a Saulos Chilima komanso anthu ena zedi so this is what is happening we expect a lot lero kukhala kukuchitika zambiri makamaka sizokhazo ai. Eeh zokhudza ndi a Chilimawa zikhala zikuchitika zambiri ndithu anthu ayankhula zochuluka komano kuyamba makamakatu ndi amenewa a Mary Chilima akazi wawo aja a Saulosi Klaus Chilima ayi mzimu wawo ukause mu mtendere osatha ndipotu dzulo tinayambadi kupereka nkhani imeneyi dzulo dzulo lomweli.

A Chilima ananyamukatu pa ndege ku Lilongwe amwene. Ndiye kutitu atanyamuka ndi fanzi ina yake yomwe yatchulidwa kale ndi amayi Chilimawa, wautalitu kumapita ndiye kuti kunali ku maliro a Ralph Kasambara amene anali mzawo. Mwamudziwa ujatu ameneyotu analinso otchuka kumbali ya za malamulo nthawi imeneyo m'mbuyomo. Amene uja atatisiya of course imfa yakenso sinaonekenso bwino mmene zinayendera kuti kaya anangogwa kaya ndi kunali kuti kaya kunali kunyumba kaya kunali ku lodge kaya kunali ku room we don't know koma something like that anapezeka kuti mpaka anatisiya ati bp amavutika ndi bp mpaka nakutisiya kungogwa basi you know it was something very very sad eti maliro ake kunyamulidwa kupita kwawo kunapezeka zonoti tu basi tu awa a Chilima anachoka ndekuti ku kunali ku China kodi if not South Korea, I think inali China, basitu kudzafika ku Lilongwe kunyamuka kumapita nde kuti kujakujani kumaliro a Ralph Kasambara kumpoto. Now akwera ndegetu ija ya Dornier amwene ya asilikali, wautali ulendo wabwinobwino, of course amatinso achi a a Chimwendo Bandanso ankayenera akwere mu ndegemo koma sanakweremo ya we don't know kuti chinachitika ndi chani kuti asakweremo Basitu ndege ija inapezeka zonoti tu maawazi maawazi ndege ija sikufika kumpoto. Aa bwanji? Kumpoto komweko mpakana maawazi? Chachitika ndi chani? Iyayi, cha m'ma 10 tu mmenemo anthu kuyamba kufunsafunsa, kufunsafunsa makamaka aku airport-wo akuti aku Mzuzu amenewo kufunsa ku Lilongwe zukhala motani kufunsa madera ah ndegetu sikupezeka sikulumikizana nawo sizikutheka kulumikizana nawo iyayi kupanga check pa radar ndege sikuoneka. Aa! Mlengalengamutu ndege zimakhala zikuoneka zonse zimene zikuuluka mlengalengamu. Ikangolowa timachita kudziwa zoti ndege mwalowa ndege yachilendo. Ndiye zikukhala bwanji no ndege sitikuiona apa? Ayi ndithutu anthu ndiye kuti kuyamba kuthamanga thamanga kuthamanga thamanga kuthamanga thamanga. Mmene amakamuuza ndiye kuti no Chakwera basitu akuti ndiye kuti no basi no iyayi tidikire kaye zi zi zi zi zi zi. Ah, inu zikukhala motani? Kapena tiyambe kufufuza bwanji? Iyayi dikirani kayeni.

Iyayi ngati zabodza. Koma ndiye kuti nthawi imeneyo mtanyiwa wina wake uja mamudziwa amati wa Limpopo FM uja anali atayiphedula kale amwene. Nde fans amapropaganda mapropaganda koma anali atayiphedula kale. Now ndege ija yapezeka zono tino yasowa sikupezeka. Basitu anthuwo iyayi tiyambe kafukufuku jijili jijili jijili jijili. Dziko linagwedezeka nthawi imeneyo. Ndukumbukira ma guys two years ago tsiku lake langati lomweli chomwe chinachitika ndiye kuti munali cha ma 7 madzulo nthawi imene ine ndinkaulutsa nkhani imeneyi yokhudzana ndi achilima pa malawi trends yathu yakale ija inachotsedwa ija now kunapezeka zoona kuti ndikuulutsa inoti kulitu nkhani kunjaku akuti ndege ya achilima yasowa chani chani eh ma guys after kuulutsa chonchija tinapezeka zono tinadzakhala kaye Tayulutsa nkhani yapita koma kudzapukusa mutu kuti koma zokhala bwanji amwene. Ayaya kudzakhala pansi ndi kudzamenya kapemphero kuti mwina mwake mwina zinthu ziyende bwino chifukwa nde sizinka- zi- zi- zinali zonjenjemeretsa kudzapezeka kuti no basitu usiku wonse amwene kulephera kugona amwene ndi, ndi dziko nde linalepheradi kugona. Komatu chomwe chinachitika ndi chani? Akuti kuja kaya ku Chikangawa apolisi ajeni aja asilikali aja anauzidwa kuti asiye kaye kusecha kaye, asapitirize kusecha, kufufuza ayimitse kaye chifukwa choona kuti kwada chani chani. Malingana ndi malipoti omwe ankachokera kumeneko eti, kuti ayi asilikali auzidwa kuti anthu amene akuchita kafukufuku ayime kaye. Zoona kuti kodi anayima kenako anapitirizanso koma kunadzapezeka zonena kuti no. the following day ndiye kuti no tsiku lonse usiku wonse ife osagona eti usiku umene uja sitinagone funa ndiri maso anali kodi kuchitika zotani kodi apeza anthu aja zili motani pakana pa kufikira ndiye kuti no the following day pa 11 june 2024 munalitu ndiye kuti mmamawa anthu kufufuza kufufuza kufufuza mmamawa wonse amakapeza anthu close to afternoon tikuyandikira nde kuti no cha m'ma 12 ndi mmene kumadzabwera uthenga no tsopano yayi anthu aja apezeka ayi ndege yapezeka chani chani yayi basi a president tikubwera ndikudzamenya speech yomwe no ankanjenjemera poyankhulapo nthawi imeneyo a Chakwera ankanjenjemera koma asanatulutse mawuwo kuona kuti munthu uyu mmene aku ah, afuna ayankhule chani kodi aliyese zii room yose imene munali anthu mmenemo aliyese ndekuti alitu chetechete amwene zija zovesa chisoni kuona nkhope zachisoni zokhazokha ndimene amanenatu kunoti iyayi ndizotitu tapeza ndege ija komano yapezeka ndekuti itanyenyekeratu komaso mmene zilili pamenepopo palibepo amene wapezekapo ali wamoyo chani chani ine ndadziwana nawo a Chilima ngati munthu amene ndagwira naye ntchito Eee ndikulephera cha anayankhula zambiri nthawi imeneja a Chakwera eti basitu kumamva zoterozo and the following days masiku otsatirawo tinalinso nde kuti pa Malawi Trends pomwepo kumakupasirani ma update a mmene zinayendera maliro a anthu onse aja nde tinapanga cover kuchoka nde kuti maliro a Chilima, Mai Shanil Muluzi wina aliyense Major Selemani and nthawi imeneyo it was a very stressful time ndukumbukira we were working extra tinagwira ntchito non stop kupereka ma update makamaka kumbali ya pa YouTube anyways tikapekapeka zima update zonsezo umadzakhala pansibe ndikumangozililirabe mu mtima ndi mmene zimayendera ndiye ngati ino tikunoti timazilira mu mtima what about mabanja a anthu amenewa amene anatisiyawa